A dhaoine uaisle, cén chaoi a bhfuil sibh ar fad? Tá súil agam go bhfuil sibh go maith. Maidin Dé Luain atá ann, céard é an scéal? Cén chaoi a bhfuil sibh? Céard atá ar siúl? Tá súil agam gur féidir libh nóiméad nó dhó a ghlacadh, cupán tae a fháil daoibh féin agus sos a ghlacadh liom, Breandán Ó Cionnaith, ar mo phodcast ar maidin. Gob fliuch, bás in Éirinn. Tabhair dom second, braoinín beag tae le haghaidh an fuinneamh agus anois tá an fuinneamh ann le bheith ag déanamh mo phodcast. Céard é an scéal? Céard é an scéal? Céard é an scéal? Céard é an scéal atá sibh a fiosrú, a chur, tá sibh a chur ceisteanna, céard é an scéal? Bhuel, ar dtús báire, seo é mo. tríú nó ceathrú uair ag déanamh taifeadadh ar an podcast seo. Rinne mé iarracht é seo a thaifeadadh an tseachtain seo caite. Go hiondúil bím ag déanamh taifeadadh ar an podcast seo an seachtain roimh ré agus é a chur amach maidin Dé Luain. Ach an trip seo, maidin Dé Luain atá ann beidh beidh mé ag chur amach an podcast seo díreach i ndiaidh an taifeadadh atá a dhéanamh. Agus sin ok, just bhí deacrachtaí agam an seachtain seo caite, le bheith ionraic, bhí cumha i ndiaidh an baile orm, bhí mé homesick le bheith ionraic agus ní raibh é sin an chéad uair go raibh cumha i ndiaidh an baile orm, tarlaíonn sé, tagann an mothúchán sin agus imíonn sé anois is arís ach maidin Déardaoin dúisigh mé, Bhí roinnt obair aistriúcháin le dhéanamh agam. Bhí obair, obair, cineál réamhobair le dhéanamh roimh eh ranganna sa tráthnóna sin bhí mé ag déanamh grinds agus em just dhúisigh mé agus ní, ní raibh, níl fhios agam, tá sé deacair cur síos a dhéanamh ar an mothúchán sin ach bhí fhios agam go raibh rud éigin cearr, just. Bhí a fhios agam go raibh mé i tír éigin eile. Bhí mé i tír éigin eile, in áit éigin eile agus mé ag iarraidh dul síos chuig an siopa, beidh rudaí difriúil. Beidh rudaí difriúil istigh sa siopa, beidh na daoine difriúil, beidh na nósanna acu, beidh, beidh siad, beidh, beidh, beidh sé sin difriúil freisin. So, just dhúisigh mé leis an mothúchán sin agus bhí mé ag iarraidh a bheith in Éirinn. Maidin Déardaoin. Sin an chaoi atá sé. Sin an chaoi atá sé. Agus tá 's agam go maith nach bhfuil mise an t-aon duine sa bhád seo. Ok? Tá seans mhaith go bhfuil duine éigin ag éisteacht leis seo a mothaíonns mar an gcéanna faoi láthair. Ach beidh sé ok. Ok? Beidh sé alright. Beidh, tá mé anseo maidin Dé Luain.

An rud that I was really missing ansin ná just dul amach sa domhan, in Éirinn agus labhairt le duine éigin. Just is féidir leat labhair le duine ar bith in Éirinn agus sin ceann de na rudaí is fearr fúinne, okay? Tá muid thar cinn ag plé le daoine agus a bheith ag réiteach go maith le daoine. Is cuma carb as thú. Tá scéal éigin agat agus tá muid ag iarraidh sin a chloisteáil i gcónaí. Tá mé féin ag iarraidh scéalta daoine a chloisteáil i gcónaí ach gan amhras tá mé ag obair ar mo Ghearmáinis, tá mo Ghearmáinis ag teacht ach bíonn sé uaigneach anois is arís agus mé an t-aon duine amach anseo a labhraíonn Béarla gan amhras go príomhúil, ach Bíonn sin uaigneach anois is arís ach bhí fonn orm dul amach ansin agus labhairt le sean leaid ar an Luas. You know nuair a labhraíos tú le sean daoine ar an Luas i mBaile Átha Cliath, is breá liom é sin. Is breá liom é sin mar bíonn siad ag rá rudaí craiceáilte, anois rudaí craiceáilte, ok, ach fós fhéin bíonn sé deas an chaoi gur féidir linn mar muintir na hÉireann just labhairt le daoine agus Bíonn muid cineálta i gcónaí. Bíonn muid an-mhaith ag an small talk. Jesus, an-mhaith ag an small talk. A bheith ag labhairt faoin aimsir fiú. Jesus, is breá linn a bheith ag labhairt faoin aimsir agus tá sin, níl, níl an nós sin ag daoine anseo. Níl an nós, níl craic tagtha chomh fada leis an Eoraip go fóill. níl cineál spraoi agus you know ag ligint do scíth you know having a bit of craic cúpla focal leis an duine in aice leat níl sin tagtha chuig an Eoraip go fóill braoinín beag tae ar ól tú do tae go fóill Jesus will you put the old kettle on ansin agus bíodh cupán tae agat. Em, ach níl an nós sin ag daoine, níl siad ag iarraidh a bheith ag plé leat nó aon rud mar sin, bíonn sé deacair. Caithfidh mé a rá, an tseachtain seo caite bhí fear éigin istigh ag déanamh eh, bhí sé mar siúinéir agus bhí sé ag déanamh cúpla jab san árasán nua, tá muid in árasán nua, Jesus tá an iomarca nuacht agam dhaoibh ach bhí, tá muid in árasán nua mar a fheiceann sibh agus siod é mo, mo, mo set up nua go fóill, beidh mé in ann set up níos fearr a dhéanamh amach anseo ach eh, bhí an siúinéir isteach agus bhí sé ag déanamh cúpla jab agus ba as an bPolainn é so bhí an-chraic agam leis an leis an duine sin mar bhí an Ghearmáinis a bhí aige bhí sé ní raibh sé briste bhí Gearmáinis aige gan amhras ach bhí seisean níos sásta labhairt liom agus mé ag labhairt Gearmáinis níos bunúsach níos níos moille déarfainn. Níl an taithí chéanna agam leis an Ghearmáinis is a bhí ag mo dhuine ach toisc gur eachtrannach é, Ausländer, é freisin, bhí sé sásta mo scéalta, mo scéalsa a chloisteáil agus bhí mé an-sásta labhairt leis agus a scéalta a chloisteáil agus rudaí mar sin agus an taithí atá aige thall anseo agus rudaí. Ach muid ag labhairt, muid ag plé lena chéile agus ansin tháinig a chef. bainisteoir isteach agus ba as an Eilvéis nó Lichtinstéin, a bainisteoir. Jesus, ní raibh, bhí an chraic imithe as an seomra nuair a tháinig mo dhuine isteach, Jesus Christ, he just thóg sé an chraic. amach as an seomra. Bhí sé, bhí Mundart á labhairt aige so sin an canúint atá acu san Eilvéis. Bhí sé iontach deacair orm é a thuiscint agus dúirt mé sin, hé, hé, is as Éirinn mé, tóg go réidh, níl mo Ghearmáinis chomh maith sin, ba chuma leis agus bhí, just ní raibh fonn aige a bheith ag labhairt liom mar sin. So níor mhoilligh sé mhoilligh sé síos rud ar bith just dúirt sé fuck it just is tú anseo anois. So bhí cineál dhá rud ar siúl ansin agus. Sin an chaoi atá daoine anseo, níl siad ag iarraidh a bheith, fiú dá mbeadh Mundart ann, dá mbeadh Gearmáinis den chéad scoth, fiú Hochdeutsch, an Ghearmáinis a labhrann siad mar chaighdeán na Gearmáinise is féidir leat a rá, tá sin ag gach duine amach anseo, dá mbeadh é sin agam ní raibh fonn aige labhairt liom. Bhí sé aisteach. Ach sin an chaoi atá sé anseo. Níl daoine, níl an fonn cainte ag daoine amach anseo. Bíonn sin deacair. Sin rud a chuireann isteach orm agus caithfidh mé dul i dtaithí leis sin. Agus tógfaidh sé am agus tá mé sásta an am sin a thógáil dom féin. Ach yeah, bhí fonn orm a bheith ag labhairt le duine éigin amach ar an Luas, ag labhairt faoin chaoi atá. Baile Átha Cliath scriosta ag an stáitse seo, nó bhuel seanleaid thíos i mo shiopa áitiúil i Muine Mheá, de Chontae na Gaillimhe agus labhairt faoi Chraobh Ceannais na Sinsearaí? Is cuma, is cuma, níl mórán taithí agam leis an peil ach bheadh mé lánsásta éisteacht le pé scéal atá ag seanleaid thíos ag an siopa. So. Níl an nós sin acu, níl an nós cainte sin acu thall anseo so airigh, airím sin uaim agus chomh maith le sin, ansin tráthnóna Déardaoin tá mé ag rá, do you know what, do you know céard a bheas ann don dinnéar? Chicken goujon.

an Spar agus beidh mé in ann chicken goujons a fháil agus you know they'll heal my soul don tráthnóna seo ach chuaigh mé síos chuig an siopa agus ní raibh chicken goujons acu so dúirt mé alright beidh rud éigin cosúil le chicken goujons acu ní raibh ní raibh a leithéid de chicken goujons acu I would have settled for chicken fingers

Agus sin maidin Dé hAoine. Bhí bhí an cumha i ndiaidh an bhaile go dona maidin Déardaoin ach maidin Dé hAoine, mé lán de bratwurst just cuir ar ais go hÉirinn mé, le do thoil. Ach sin an chaoi atá sé do go leor daoine óga, siad amach ansin ag iarraidh chicken goujons chun a chroí a líonadh agus níl ar fáil ach bratwurst, lads.

Euro Sport nó Sports Direct, Ikea meets Sports Direct, Ikea meets Sports Direct meets Dealz ar fad in aon áit amháin. Bhí sé dochreidte mhaith. Jesus, agus is féidir leat bulk buys a fháil. Fuair muid 5 Toblerone. Níl 5 Toblerone de dhíth ag aon duine ach cúig euro a bhí ann do 5 Toblerone, sure you couldn't say no to that, you had to be eating Toblerone ar an phraghas sin. So bhí an cineál craic sin ar siúl, bhí an-trip againn go Otto's. Bhain mé an-taitneamh as a bheith ag siúl timpeall ag breathnú ar monster pack de Listerine. Oh class, lads, bhí mé in mo heilimint, bhí mé in mo heilimint istigh in Otto's, so bhí an-chraic agam in Otto's agus is féidir leat a bheith ag breathnú ar éadaí agus ansin troscán agus ansin bia agus ansin Washing up liquids, Dochreidte mhaith, Dochreidte mhaith, Otto's, meas mór ag dul amach go Otto's so seans mhaith nach bhfuil aon duine ag éisteacht le seo agus uimhir a haon tá siad in ann mé a thuiscint agus uimhir a dó go bhfuil oibrí éigin ó Otto's ag éisteacht le seo but pé dream a tháinig suas le Otto's fair play daoibh.

Seo ceann de na rudaí, ní chuireann sé isteach orm, ní chuireann sé isteach orm ach just tá sé difriúil, tá sé difriúil, tá sé mar suaitheadh cultúrtha, bíonn mise ag rá Jesus Christ cé a tháinig suas le seo ach maidin, no tráthnóna, tráthnóna Dé Domhnaigh chuaigh muid go breithlá eh, Neacht Giovana, ok, ceann de na neacht atá ag Giovana, bhí a breithlá ar siúl agus bhí sí naoi mbliana d'aois, thar a bheith óg. Ach tá an nós acu anseo go bailíonn chuile dhuine ón chlann le chéile ar an breithlá, daoine fásta san áireamh. So nuair atá breithlá páistí ar siúl in Éirinn, is na páistí a thaganns le chéile. Níl fonn ag na daoine fásta a bheith ansin. Okay? Ach siod é an nós atá acu thall anseo. So uimhir a haon, bhí mise ag dul chuig an an rud seo, ag rá cén fáth a bhfuil mise ag dul chuig breithlá nine-year-old? agus you know just tá seo aisteach but go nine-year-old samhlaigh go raibh tú naoi mbliana d'aois okay agus tháinig fear éigin ó Éirinn isteach i do theach agus cúpla bronntanas aige agus tú ag rá cé sa foc é seo? cé cé an duine seo? okay níl fiú Gearmáinis ag an ag an lead seo cén fáth bhfuil seisean anseo? ach siod an nós atá acu agus suíonns na daoine fásta ar fad le chéile agus bíonn siad ag labhairt agus bhí seo ar siúl thart ar a haon nó dó a chlog sa lá, ok? Bhuail mé le cuid is mó de na daoine a bhí ansin, bhí mé an-chompordach le driofúr Giovanna agus na pairtnéirí atá acu, tá you know tá aithne agam ar na daoine sin so ní raibh aon fhadhb agam ach bhí cúpla duine nár bhuail mé leo go fóill agus siad mar chuid de chlann Giovanna. Agus ceann de na daoine seo, an t-athair a bhí ag an nine-year-old, so bhí seisean mar óstach is é ag siúl thart don lá agus é ag déanamh caife agus a bhean chéile ag déanamh caife do chuile dhuine agus bhí siad an-deas agus, ach an rud a bhí sé a rá ná nuair a thaganns duine isteach i mo theach don chéad uair, níl cead acu ach. Beer agus schnapps a ól. Schnapps sé sin an cineál poitín is féidir leat a rá, an poitín atá acu thall anseo ach tá sé an-lag. Tá sé an-lag i gcomparáid le poitín nó rakia atá acu thall i Serbia. God bless an rakia. Má tá aithne agat ar rakia it's a good time. Ach fós fhéin bhí sé ag rá é seo dhom agus bhí mise ag rá hé dó a chlog tráthnóna

Níl mise ag iarraidh a bheith mar an t-aon duine ag cúl an tseomra ag ól beer agus schnapps i m'aonar, no, not happening, ok, sin Germáinis agam, so, not happening, a mhac, not happening, ach fós fhéin, dúirt sé seo míle is céad uair, ah, jeez, beidh schnapps agam, tú cinnte, agus dúirt mé no, no, no, beidh caife agam, sin an méid, sin an méid, ah, no, no, no, beidh schnapps agat, beidh schnapps, no, like, céard a bhí seisean ag súil le, gur tháinig. Muintir na hÉireann thall agus bhí siad, bhí, hé, an, an raibh ciníochas i gceist leis sin? Bhí sé, an raibh seisean ag ceapadh, hé, breathnaigh ar an Éireannach seo, surely he'll drink, he'll drink, agus bheadh mise lánsásta ól ach, you know, it was a nine year old's birthday. Cén fáth a raibh mise ann sa chéad áit agus sa darn háit, cén fáth a mbeadh mé ag ól? Ach bhí sin cineáilín aisteach, bhí sin cineáilín aisteach. Agus gan amhras, nuair nach bhfuil mórán aithne agat ar an duine seo, tá tú ag rá, OK, cén scéal le mo dhuine? OK. Ach fós féin, níor ól mé, buíochas le Dia. Tá mé fresh maidin inniu. Ach yeah, bhí sin, bhí sin aisteach. Bhí sé ag brú an beer agus an schnapps orm ach bhí mé ag rá. it's a nine year old's birthday an mbeidh mise an t-aon duine a bheidh's ag fáil lit anseo no ní raibh ní raibh mé ag iarraidh é sin ach em yeah mar suaitheadh cultúir tá sé an-difriúil an chaoi a thaganns na daoine fásta ar fad le chéile agus bhí bhí níos mó daoine fásta ann i gcomparáid le páistí bhí bhí chup bhí thart fá cúigear nó seisear páistí ann em agus leanbh nó beirt freisin ach den chuid is mó daoine fásta a bhí ann agus sé an chaoi tá sé, bhí sé an-aisteach agus tá mise den tuairim, okay, is féidir linn é seo a choinneáil idir muid féin agus an cheithre bhalla seo, tá mise den tuairim nach raibh aon duine. ag iarraidh a bheith ann. Tá mise den tuairim. Just tháinig daoine mar sin an nós, caithfidh tú a bheith ann, caithfidh tú a bheith ann ach fós féin bhí sé aisteach. Just daoine fásta dó a chlog tráthnóna Dé Domhnaigh ag ól caife agus. breithlá páiste a bhí ann. Bhí sin aisteach ann. Suaitheadh cultúir a bhí ann. Eh, agus ní raibh é seo mar an chéad uair go raibh mé ar you know, breithlá mar sin, breithlá páiste. Eh, bhí sin aisteach. Agus sin an, sin an nós atá acu. Bhí sé cineál míchompordach. Bhí sé cineál míchompordach. Mar ní raibh, dó a chlog tráthnóna Dé Domhnaigh a bhí ann. So, bhí gach duine ag iarraidh a bheith sa mbaile ag ligint a scíth just chillin' don tráthnóna ach bhí siad ar fad ag suí ar bord amháin ag ól caife agus ag labhairt faoi na postanna atá acu. Is breá le daoine a bheith ag labhairt faoin post atá acu thall anseo agus tá sin ok ar feadh cúig nóiméad ach nuair atá muid ag druidim i dtreo deich nóiméad agus cúig nóiméad déag agus fiú fiche nóiméad tá tú ag rá lad like an bhfuil aon rud eile ar siúl ina shaol? Sin an nós atá acu thall anseo. Níl an chraic tagtha chomh fada mar a dúirt mé chuig an Eoraip ach b'fhéidir go mbeidh mise in ann an chraic a thógáil, an chraic a thaispeáint do na daoine. Tóg go réidh é lads. Bíodh bíodh chill pill agaibh, okay? Ag labhairt faoin post an t-am ar fad. Ach sin an chaoi a raibh sé. Sin an chaoi a raibh sé. So, tá muid ar eagrán a cúig. Eagrán a cúig ag an stáitse seo. Sin é mo pheann. Eagrán a cúig ag an stáitse seo. Tá mé ag iarraidh rud éigin difriúil a dhéanamh leis an phodchast seo. Tá mé ag smaoineamh faoi b'fhéidir topaic éigin a phiocadh gach seachtain agus é sin a phlé amach anseo mar tá mé, gan amhras nuair a thagann tú amach go tír éigin eile, Tá tá an eagla sin ort go gcaillfidh tú do chuid cultúr, caillfidh tú do chuid nósanna, do chuid eolas fiú ar an cultúr. Mar sin tá mé ag caitheamh go leor ama ag éisteacht le Eddie Lenihan agus Blindboy gan amhras, Manchán, na daoine seo agus tá scéalta den chéad scoth ag na daoine seo agus siad thar a bheith suimiúil. So, eh, chaith mé go leor ama ag éisteacht le Eddie Lenihan an tseachtain seo caite. Dochreidte. An, b'fhéidir an t-aon seanchaí atá againn, an, b'fhéidir an, an seanchaí deireanach is, d'fhéadfadh tú a rá. Em, ach sé thar cionn, tá a, a, an chaoi a deireann, a chuireann siad scéalta in iúl. a chuid, cuireann sé scéalta in iúl, dochreidte mhaith, dochreidte mhaith agus tá an blas Kerry sin ar a chuid Bhéarla, sé dochreidte mhaith so tá mé ag baint an-taitneamh as Eddie agus an méid atá le rá aige faoi, aige faoi na daoine maithe, Biddy Early, rudaí difriúla. Tá sé an-suimiúil. So b'fhéidir an rud a dhéanfaidh mé ná piocfaidh mé topaic amach anseo agus beidh mé ag déanamh plé ar an topaic sin agus b'fhéidir gur foghlaimeoidh, foghlaimeoidh, foghlaimeoidh, bhí deacracht bheag agam leis an bhfocal sin, foghlaimeoidh sibh rud éigin amach ansin agus mé ag dul tríd. So sin smaoineamh atá agam faoi láthair, b'fhéidir go ndéanfaidh mé sin. níl a fhios agam ach an tseachtain seo ba mhaith liom labhairt faoi na scannáin uafáis. Ooh. Tá Oíche Shamhna ag teacht go luath. Ooh. Níl a leithéid de Oíche Shamhna acu thall anseo. Níl aon Oíche Shamhna acu Níl an nós sin acu. Níl sé acu. Bhí, chuala mé duine éigin ag labhairt ansin inné ag an breithlá faoi Oíche Shamhna. Cén fáth a mbeadh muide ag déanamh ceiliúradh ar Oíche Shamhna? Cárb as Oíche Shamhna? Ach nuair a dúirt sé cárb as Oíche Shamhna, ó, bhí mé up to bat faoi Oíche Shamhna. Tá tú ag iarraidh fáil amach faoi Oíche Shamhna? Bhí mise an-sásta a rá gur. nós agus traidisiún Éireannach é Oíche Shamhna ach níl an nós sin acu abhus anseo. Ní cheiliúrann siad Oíche Shamhna, ní chreideann siad ann. Tá rudaí cosúil le Fasnacht acu agus Funken freisin. Funken, sé sin ceiliúradh ar na cailleachaí fadó agus an chaoi gur dhóigh siad na cailleachaí. B'fhéidir go mbeadh sin iontach mar topaic popular. Funken. Tá roinnt rudaí ar eolas agam faoi Funken, ní raibh mé riamh ann. Bhí mé ag Fasnacht, tá níos mó eolas agam ar Fasnacht toisc go raibh mé ann agus bhí, just sin faoi oibre is mise, bhí orm cineál taighde a dhéanamh ar céard is brí le Fasnacht, céard é an rithim sin. So b'fhéidir go bpléifidh mé iad sin amach anseo mar théamaí. Tá Funken ar siúl i mí Feabhra, tá mé ag ceapadh. Bhí mé in amhras faoi sin an tseachtain seo caite ach b'fhéidir go dté mé sin mar topaic i mí Feabhra. agus Funken a phlé agus rudaí mar sin. Ach don seachtain seo, ba mhaith liom labhairt faoi na scannáin uafáis. Woo! Is breá liom scannáin uafáis. Tá's agam go bhfuil daoine amach ansin nach thaitníonn scannáin uafáis leo chor ar bith. Ach chuala mé rud éigin iontach suimiúil faoi Jordan Peele, mo dhuine a rinne stiúrú, a rinne an stiúrú ar Get Out agus Us agus céard é an ceann eile? Nope. Agus ba fear greann é den chuid is mó. Nó, tá, is fear greann é den chuid is mó. Ní, ní, ní rud a bhí ar siúl aige. Is fear greann é. D'you, is, is comedian é. Bíonn sé ag cruthú, y'know, ábhar greannmhar den chuid is mó. Ach, eh, chuir sé amach Get Out cúpla bliain ó shin, ah, mar scannán uafáis agus bhí sé dochreidte mhaith. Dochreidte mhaith. Muna bhfuil Get Out feicthe agaibh, déanaigí cinnte go dtéann sibh amach ansin agus breathnóidh sibh ar Get Out, mar tá sé go hiontach mar scannán uafáis. Fiú do dhaoine nach thaitníonn scannáin uafáis leo, pléanns an scannán seo cúrsaí ciníochas, cúrsaí race, má chreideann tú go bhfuil race ann, rudaí mar sin. Tá sé iontach, iontach suimiúil. agus tá cineál draíocht agus you know sci-fi i gceist agus rudaí mar sin sé iontach suimiúil em ach dúirt Jordan Jordan Peele tá horror agus comedy díreach mar an gcéanna mar an sprioc atá ann ná mothúchán éigin a chur ar aghaidh chuig na daoine atá ag breathnú an lucht féachana okay agus Sílim is pointe iontach é sin agus sin an fáth gur thaitnigh scannáin uafáis liom chomh mór sin mar is féidir leat a rá bhí an scannán uafáis sin go maith toisc go raibh eagla orm, bhí mé cineál, chuir sé smaoineamh mé, rudaí mar sin. Ach ba mhaith liom labhairt faoi trí scannán uafáis agus mar moltaí, ba mhaith liom trí mholtaí a thabhairt daoibh agus Oíche Shamhna ag teacht. agus trí mholtaí scannáin gur féidir libhse a bheith ag breathnú air. An chéad cheann, agus tá mé ag piocadh rudaí nua-aimseartha, tá a leithéid de Scream, a leithéid de Friday the Thirteenth, Nightmare on Elm Street, tá seo, tá na cinn seo ar eolas ag gach aon duine, ok? Ach ba mhaith liom díriú isteach ar na cinn nua-aimseartha, ag tosú le Black Phone, Black Phone, tháinig Black Phone amach thart fá trí, bhliain ó shin, b'fhéidir? Níl mé cinnte. Ach tháinig sé amach. Scríobh mac Stephen King an scéal seo mar ghearrscéal fadó, Black Phone, agus tá mo dhuine Ethan Hawke ann mar an Snatcher, mar an Snatcher. So tá an scannán bunaithe sna hochtóidí, sna seachtóidí, sna hochtóidí, thart fán am sin agus, Bíonn mo dhuine The Snatcher, Ethan Hawke, ag rith timpeall agus ag goid páistí. New fear unlocked. Dá mba rud é go raibh mise thart fá ocht nó naoi agus gur bhfaca mé an scannán sin ag an am sin I would be absolutely terrified. Ach mar dhuine fásta sé níos fearr, tá sé níos sábháilte a bheith ag breathnú ar an rud seo. Ach tá sé iontach maith. Tógann sé páiste amháin agus tá teileafón istigh sa seomra. Cuireann sé sa seomra é agus tá sé faoi ghlas sa seomra agus tá teileafón istigh sa seomra agus tá mo dhuine in ann, tá mo dhuine, an páiste sin in ann comhrá agus a bheith ag caint le na páistí a tháinig roimhe ar an teileafón seo agus tá na páistí seo básaithe agus iad ag rá, hey, seo an chaoi gur féidir leatsa éalú as an áit seo. agus mo dhuine faoi ghlas, mo dhuine gafa istigh sa seomra an-mhaith. Tá Ethan Hawke thar cinn mar aisteoir ar aon chaoi agus déanann sé an-jab mar an Snatcher i Black Phone agus tá masc aige, tá sé thar a bheith scanrúil, thar a bheith scanrúil. Black Phone, iontach maith. Longlegs, ba mhaith liom labhairt faoi Longlegs mar chonaic mé Longlegs dhá sheachtain ó shin b'fhéidir, dhá sheachtain ó shin, sé,

agus tá cineál córas aige ó thaobh na dátaí ina mbeidh sé déanamh na na murdair seo agus tá tá air an bean an an an gardaí an garda a bheith ag oibriú amach cén uair a bheas an chéad ceann eile ach an rud a sheasanns amach faoin scannán seo ná Nicolas Cage sin dúirt mé faoi seo an tseachtain seo caite ach deir mé arís deir mé arís cén fáth nach bhfuil Nicolas Cage ann mar bad guy i ngach aon scannán uafáis. Cén fáth? Tá mo dhuine as a fhuckin mheabhair. Bhí, tá sé mar, mar bad guy sa cheann seo agus déanann sé, oh my god, jab den chéad scoth mar ról an bad guy. Oh, tá sé iontach, tá sé. I ndáiríre, is b'fhiú breathnú ar an scannán do Nicolas Cage amháin agus é mar mar an an duine seo. Ó, tá sé thar a bheith creepy, thar a bheith, is is léir go bhfuil sé as a mheabhair, an carachtar atá aige, tá sé go hiomlán as a mheabhair ach an-mhaith agus tá cineál, Tá rud éigin reiligiúnach faoin méid atá ar siúl aige. Ní dhéarfaidh mé mórán mar níl mé ann ag iarraidh an scéal a mhilleadh oraibh ach an-scannán atá ann, Longlegs, Longlegs, ceann eile maith d'Oíche Shamhna. Agus an ceann deireanach ba mhaith liom a mholadh dhaoibh ná Heretic. Heretic le Hugh Grant, Hugh Grant, The Heartthrob, The Heartthrob of the Eighties agus na Nóchaidí, is dóigh na Nóchaidí, Hugh Grant, OK, is breá liom Hugh Grant, is breá liom Love Actually, ceann de na scannáin is fearr liom, Love Actually, agus tá Hugh Grant iontach mar Príomh-Aire na Sasana agus é ag titim i ngrá. lena rúnaí. Ó, is breá liom an scéal sin. Ach an trip seo, tá Hugh Grant mar chineál religious nut agus é ag iarraidh scéal nó you know, the human condition a léiriú do beirt bhan, beirt Jehovah's Witness, ceapaim, siad mar Jehovah's Witness, níl mé cinnte an Jehovah's. Witness a bhí i gceist, Jehovah's Witnesses a bhí i gceist, ach fós féin, beirt bhan a tháinig chuig a dhoras ag iarraidh scéal Dia a roinnt leis agus bhí seisean lán sásta éisteacht leo, chomh fada is go raibh siadsan sásta éisteacht leis agus bhí cúpla dúshlán aige do na beirt chailíní. Bhí sé an-mhaith mar scannán. Agus ceann de na scannáin sin, d'fhéadfadh tú breathnú air agus ansin tá tú ag smaoineamh faoin reiligiún agus rudaí mar sin. Bhain mise an-taitneamh as. Sílim go bhfuil an ceann sin cineálaí níos ach ag an am céanna bhain mise taitneamh as cúrsaí reiligiúndachta agus you know cúrsaí, cúrsaí creidimh. Mar tá sé an-suimiúil. Rinne mise staidéar ar an fealsúnacht. B'fhéidir go mbeadh sin mar topaic amach anseo. Rinne mise staidéar ar an fealsúnacht agus mé san ollscoil. Deireann daoine go bhfuil sé absolutely useless mar staidéar ach sílim go bhfuil an fealsúnacht mar bun staidéir ar gach aon rud, eolaíocht, teangacha, is is cuma, is cuma, tá an fealsúnacht mar cineál an bunchloch agus tá an fealsúnacht iontach suimiúil agus rinne mise staidéar i DCU foireann den chéad scoth acu thall i DCU ach bhain mise an-taitneamh as ach ag an am céanna is topaic agus staidéar thar a bheith trom é an fealsúnacht. Tháinig mise amach as roinnt de na léachtaí a rá what is the point of all this? Muid ag plé muid ag plé an saol, d'fhéadfadh muid a bheith ag plé an saol, an bhfuil fáth éigin go bhfuil muid anseo, céard é an fáth? ceisteanna mar sin, an bhfuil Dia ann? b'fhéidir go bhfuil, b'fhéidir nach bhfuil. Agus tú ag suí ansin ag smaoineamh ar na rudaí seo, bheadh sé tráthnóna Dé hAoine, bheadh tú ag teacht amach as na léachtaí sin a rá, Jesus. táirgiúlacht ann. An bhfuil muid in ainm is a bheith seo? Níl muid ann. Níl muid ach ar chloch mhór i lár an universe ag iarraidh míniú a thabhairt don saol. Sin an cineál craic atá ar siúl in Heretic. So má tá tú ag iarraidh tú féin a chur a smaoineamh nó b'fhéidir fiú you know confusion a thabhairt duit féin d'fhéadfadh tú a bheith ag breathnú ar Heretic. So Heretic, Black Phone is Longlegs. Breathnaigh ar na scannáin seo. Ar na scannáin sin. Tá siad thar cinn. Scannáin uafáis nua-aimseartha atá i gceist agus tá sé, tá siad an-mhaith mar scannáin. An-an-mhaith. And I'll drink to that. Sin é an craic uaimse inniu. Tá súil agam go mbeidh seachtain thar cinn againn ar fad.

Agus chomh maith leis sin bhí mé ag iarraidh a fheiceáil an mbeadh mé in ann suí anseo gach uile sheachtain agus píosa beag cainte a dhéanamh agus é a chur amach ar YouTube nó TikTok, bhí, sin mar an chéad, chéad dúshlán a thug mé dhom féin. Ach fós féin, bhí mé ag iarraidh a fháil amach an mbeadh mé in ann a bheith consistent, a bheith. ag suí anseo agus ag déanamh píosa beag cainte gach uile sheachtain agus is léir go bhfuil so b'fhéidir go ndéanfaidh mé rud éigin difriúil leis an podcast seo. Ní raibh mórán plean agam don chéad eagrán, níl aon phlean agam go fóill ach tá mé ag dul i dtreo plean éigin agus is maith liom é sin. So, go raibh míle maith agat as a bheith anseo agus a bheith ag cur suas le mo.

Cara le do chuid atá ag iarraidh Gaeilge a fhoghlaim, cara le do chuid atá suim acu sa Ghaeilge, cara le do chuid atá ag iarraidh cúpla moltaí don Oíche Shamhna, cúpla moltaí scannáin don Oíche Shamhna, cuir ar aghaidh an podcast seo chucu.